daminɛ n'o ye sisan a nana laban a ko ni mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ ala kira ma salalahu alayi wasalam n'i bɛ alahuma sɔli kɛ k'a bɛ nɔɔrɔ dɔ d'i ma o nɔɔrɔ b'i sama dɔɔni dɔɔni a b'i sama dɔɔni dɔɔni fo ka t'i se ala yɛrɛ ma o salatu kuma min fɔla o de ye diɲɛ yɛrɛ ni ye o de ye lahara ni ye ni mɔgɔ k'i tɛmɛ sɔlatu kan a b'i tɛmɛ kira kanu kan ni mɔgɔ k'i tɛmɛ sɔli kan a b'i tɛmɛ ala yɛrɛ kanu kan farati yɛrɛ b'a la tuma dɔ ni mɔgɔ ka sɔli cayala ka tɛmɛ i kan n'i m'i jija a bɛna diɲɛ yɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ i kan parce que kira yɛrɛ alayi salatu wasalam a ko n'a ka ko gbɛlɛyala a ye sɔli kɛ n'i ka ko cayala i ma i ka sɔli kɛ n'i bɛ fɛ ka don alijinɛ na fu ka sɔrɔ i ma baara caman kɛ k'i ka sɔli kɛ a ko n'a bɛ fɛ lahara lon ala k'a kunbɛn ni nisɔndiya ye k'a ye sɔli kɛ donc fɛn bɛɛ nɔrɔnin b'o la mais kɔrɔ bɛ ala y'a ko la parce que n'i bɛ sɔli kɛ kira bɛna to i kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ sɔli kɛ kira ko de bɛ t'i kɔnɔ kɔmi ala tɛna fɔ ko a ye tugu ala kira kɔ k'a labato ayi kɔmi a bɛ ne labato la cogo min n'o tɛ an bɛna fili a ko an ye sɔli kɛ nka sɔli nin kɛtɔ i bɛna ala kira tɔgɔ fɔ muhamadu de b'a la a bɛna kɛ sababu y'i bɛ muhamadu kanu a kɛla kɔmi a ka sira dɔ de don an kɔrɔ sira min b'a to a bɛ kira kanu a k'o de fɔ a ka kuma na parce que n'i ka kira kanu ala t'ile yɛrɛ filɛ tugun ala bɛ kira de filɛ ka sɔrɔ k'ile kanu o bɛ na ni sira min ye min ka teli n'a bɛɛ ye o de ye Allahumma sɔli ye, tan, o Allahumma sɔli, naamu, sɔli ma bɔ sɔli la, abada, parce que an bɛɛ n'an ta de, walahi, voilà i bɛ sɔli min dɔn, naamu, mais i b'i jija i ka sɔli kɔnɔ kira tɔgɔ ye k'a la, inshallah, kira dungew kɔfɛmɔgɔw ye k'a la, naamu, n'a banna sɔli banna, tan, n'i ko Allahumma sɔli i kana dɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ, naamu, f'i ye Muhamadu tɔgɔ de fɔ, walahi, f'i y'a fɔ fana Muhamadu kɔ wa ala f'i y'a fɔ fana wa ala ali Muhamad ni nin sɔrɔla sɔlatu la tɔ min bɛ fara kan kɔmi caman bɛ dɔ wɛrɛ fara kan o fana cɛ ka ɲi o kɛla komi i b'ala kira mankutu la donc n'a kɛla ten i ka diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya i bolo donc an y'an jija sɔli la an bɛ yɔrɔ min na bi sɔli de bɛ diɲɛ yɛrɛ bɔ gɛlɛya la a tun b'a bɔla a la ka kɔrɔ mɛ hali bi a b'a bɔ a la n'i ka zikuru zikuru kɛ ala b'i sara la i m'a ye u b'a fɔ ko ni mɔgɔw ka ko ɲuman kɛ ala b'a sara tan wa karamɔgɔw o ka wajulu kɛ dɔ bɛ yen bi wolonwula kɛmɛ wolonwula waga wolonwula mɛ sɔlatu la ko n'i ka kɛ kelen ko ala b'a sara tan a ma fɔ yɔrɔ si ɲɛna i tɛna a mɛn ko kɛmɛ wolonwula bi wolonwula i bɛ a bɛ taa se waa kelen kuma tɛ fɔ tugu ko ni min ka waa kelen sɔrɔ k'i farisogo haramuyala jahanama ma bɔn n'i dun ka kɛmɛ sɔrɔ sɔlatu la o de b'i farisogo haramuya waa kelen tɛ kɛmɛ yɛrɛ fana tɛ siɲɛ kelen a fɔko ɲuman yɛrɛ bɛ mɔgɔ farisogo haramu ka bɔ jahanama ma pewu bɔn cɛkɔrɔba min sigilen bɛ n'ale ka fɛn bɛɛ ye sɔli ye ele bɛna a ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'ele lɔnna ele ka bonya sɔrɔ ele ka daraja sɔrɔ ele ka nafolo sɔrɔ i bɛ cɛkɔrɔba ye ala ma tɔgɔja ma cɛkɔrɔba nin yɛrɛ ka tuma dɔ la a ka kow tɛ ten Parce que ale k'a ka diɲɛlatigɛ kɛ sɔli ye k'a kɛ hadiya ye k'a di kira ma ko bɛ taa laban yɔrɔ min tɛ ban ale bɛ taa bonya ni daraja ni tɔgɔ ɲuman ni hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ k'i to yen dɔnku an y'an jija sɔli ma ala kira bɛ bɛɛ ka sɔli mɛn ala kira ko aleyi salatu wasalam a ko ma min abdin

Yanni kalan bɛ daminɛ kɔnferansi i ka sɔlatu kɛ ele min yɛrɛ sigilen bɛ i ka kɔlɔsi b'i bolo yanni i bɛna ya latifu daminɛ i ka sɔlatu kɛ a kɛra cogo o cogo mɛ kira ko k'a fɔ an ye i bɛ sɔlatu kɛ wuli sibi yɔrɔ min k'ale de b'a mɛnna Sahabaw ko ala kira ma ko hali fatuli kɔfɛ wa hali i fatula i b'a mɛn wa ala kira ko aleyi salatu wasalam inna laha harama an ta akula ajsadal anbiya ala ko dugukolo ma n k'a haramuya i ma n ka nabi ɲumanw farisogo olu tɛ to i kana dun dɔnku o ɲɛnama de ala kira ko hayati hayirun lakum

fɛn b'i jogo ɲɛ n'i k'o dabila a tɛ ɲɛ ayi k'i to salatu kɛ la na i bɛ jogo dɔ la n'i bɛ salatu kɛ la tiɲɛ yɛrɛ kosɔn ka kɛ hadiya ye Kosɛbɛ. a b'i bɔ a la can k'i to salatu kɛ la na a bɛ fɛn dɔ nege du i la Kosɛbɛ. n'i tun tɛ salatu kɛ min y'a la ko ye a tɛ du i la na donc salatu na ale de ye ko nin ye sɛbɛ n k'a fɔ n ko bɛɛ n'i ka salatu can salatu dɔ bɛ yen

ko sangaba sangaba wolonwula lawu jtama ahlu samawaati ard wa aradina sabai dugukolo wolonwula ni sangaba wolonwula fɛn fɛn b'a la n'a bɛɛ kɛra ɲɔgɔn kan ala an tasifu sawaba alfatihi ma kadaru n'u sigila k'u bɛ sɔlatul fati siyɛn kelen k'u b'a baraji ta u tɛ se minnu bɛ sɔlatul fati wurudi la o b'a wurudi la o bɛ baraji min sɔrɔ a la kabako lo a siyɛn kelen kabako lo kuma tɛ a siyɛn tan ma o de kosɔn sɛkuba ko la sɛkulu bikiri a ko ni min ka sɔlatul fatihi kɛ i ye silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye k'i talonna ko dɔw la lahara lon mɛ ile si kɔnɔ i ka sɔli nin kɛ siyɛn kelen lahara lon n'ala ko b'i minɛ k'i y'ale kɔli minɛ parce que kuma nin a b'a kɔrɔsi mɔgɔ tɛ mɔgɔ lasu la salatu ma k'a ye jogo juguya kɛ u m'o fɔ dɛ u m'o fɔ o salatu nin ale yɛrɛ fana kɔnɔ sɔli wɛrɛ bɛ yen ko jawharatul kamali o jawharatul kamali ala kira ko alayhi salatu wasalam ale de k'o di sɛkuba ma min sɛk amad tijani ye a sigilen tora kalandenw cɛma lon dɔ

ni mɔgɔ min ka salatu nin kɛ siyɛn tan ni fila wa kala hazihi hadiyatu minni ilayka ya rasulallah i ka jawaratul kamali kɛ siyɛn tan ni fila i ko nin ye hadiya ye ala n bɔla nin na k'a di i ka ciden kira ma wa hiya wasilatun ilay n'i k'o kɛ a bɛ s'a ma baraji juma b'a la baraji juma b'a la ko fa ka annahu zarahu fi qabrihi ni mɔgɔ min k'a kɛ a kɛla komi i ka avion ta i taara madinɛ i bɛ ala kira kunna dɔn kuma dɔ bɛ yan ni tijaniden ko k'ale bɛ fɛ ka taa hiji la k'ale bɛ fɛ ka taa ziyara kɛ ala kira la yanni i b'avion sɔrɔ ziyara filɛ nin ye e ma se yan fɛ ye e dun jawaratul kamali bɛ ni mɔgɔ min b'o kɛ siyɛn tan fila ani mɔgɔ min ka avion ta a taara madinɛ a teri lɔ ala kira kunna a yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ ile bɛ yen parce que k'a to aéroport la i ka tan fila kɛ six heures de temps yann'ale bɛ se yan fɛ i ka tan fila wɔɔrɔ kɛ ale bɛ taa sɔrɔ ile mɛnna ala kira kɛrɛfɛ k'a kɛra komi i ka kira ziyara wa ka annahu zara awliya a kɛra komi ka diɲɛ waliw bɛɛ ziyara ani diɲɛ mɔgɔ ɲumanw min awwalil wujudi ten mɛ min y'a koba ye kabini diɲɛ danna i bɛ ziyara la fo ka taa se i ka waati wagati ma sɔlatu de bɛ nin kɛ mɔgɔ y'i jija sɔlatu la an ka kiraba dɔ kira ka teri min bɛ ko seyidina abubakar ala m'an nafala n'a baraka seyidina abubakar laada la an sigilen bɛ cogo min ni seyidina abubakari sigilen bɛ mɔgɔ t'a ni kira cɛ o siginin bɛ k'o ɲasin ɲɔgɔn ma n'a bɛ kuma a bɛri j ɲumanya kama fana b'a fɔ ko bɔ yen mɔgɔ tɔw kɛ o kira ko hadisi dɔ ale salatu sa ko la yukimana ahadu ahadu makahi mɔgɔ si kana mɔgɔ dɔ wuli ka bɔ a plasi la ni mɔgɔ sigila plasi min na a kana wuli dɛ mɛ e min fana bɛ sigi i plasi yɔrɔ la n'o tɛ n'i k'i sigi yɔrɔ dɔ kɔni i bɛ wuli donc ale nana k'i n'i sigi kira ka baro diyala baro taala se yɔrɔ dɔ cɛ nin bɛ cɛ nin bɛ ala kira fixer a t'a ɲa bɔ a la a bɛ yɛlɛ dɔrɔn a ka sira ɲini a t'a la seyidina bakari ko ala kira ma ko i ka ko dɔ kɛ bi dɛ ko n ka mun kɛ ko i ka nin don an cɛma a ko ne m'a don dɛ ko wayi mɛ a nana don n k'a ye i intéresséla a la ko a ka ko dɔ le kɛ a ka koba kɛ a ko mɛ ala kira ko a ka mun kɛ ko a ka sɔlatu dɔ le kɛ o i ma ye

kayiri bɛɛ don a la k'o b'a sɛbɛn mɛlɛkɛw y'a sɛbɛn k'a y'a sɔli nin baraji nin k'a tɛ sɔrɔ ko mɔgɔ man kan ka o sigi ɲɛfɛ wa seyida bakari ko mɔgɔ kan k'o sigi k'a ka mun fɔ ala kira ko k'a ko alahuma sɔli ala muhammadin fil awali wa sɔli ala muhammadin fil akhirin wa sɔli ala muhammadin fil nabiyin wa sɔli ala muhammadin

ale tɛmɛna yan de ale nana bɛn conférencier ko man rafa'a sawtahu bi salati ala nabi wajabat lahul jana a nana sɔrɔ conférencier ko ni mɔgɔ min bɛ sɔlatu fɔla n'i k'i kan bɔ alahuma sɔli ala muhamad wa ali muhamad ko n'i k'o fɔ i bɛ don alijinɛ na ale fana nana don basi kɔrɔ sisan conférencier tora o fɔli la ale fana ka sɔli kɛ k'i kan kɔrɔta parce que ile le k'a fɔ ale ka sɔli kɛ k'i kan kɔrɔta jama min bɛ yen bɛɛ k'i kan kɔrɔta ale taala tile damani a fatula a fatula alahu taala ko ko n yafala nin ma han n yafala a ma foyi tɛ yen n'a bɛ mɔgɔ fila kɛ komi sɔli a tɛ yen o de kosɔn an ka sɛku ko ale kabako la sɛk amati tijani k'ale kabako la ko mɔgɔ dɔw k'olu b'a fɛ ka hakika lɔn kira hakika ko k'o b'a fɛ k'a lɔn mɛ o tɛ sɔli kɛ kira kan k'ale m'a lɔn ko marasa jumɛn de bɛ mɔgɔw la ele b'a fɛ ka ala kira lɔn mɛ ele tɛ sɔli kɛ ele bɛ zikiri wɛrɛ kɛla ka wari ɲini e tɛ don dɔ ta ka zikuru kɛ k'o kɛ hadiya ye k'a di kira ma a ko k'a bɛ gɛlɛya dɛ ka sɔli de kɛ dan tɛ min na o ka cɛ sama ka na n'a ye kira fɛ k'a ka ɲɔgɔmɛ suɲɛ ala kira ko k'a ka ɲɔgɔmɛ ta ɲɔgɔmɛ na mɔgɔ bolo ka kan ka tigɛ parce que a bɛ rubu dinari bɔ ala kira ko ko a y'a bila yan fɔlɔ yanni bolotigɛ wagati bɛ se kira ɲɛ b'a la cɛ nin dagolo bɛ lamaga a bɛ fɛn dɔ fɔ la dɔɔnin ɲɔgɔmɛ min minɛna nin k'a k'a suɲɛ ɲɔgɔmɛ kumana kira fɛ ɲɔgɔmɛ ko ala kira ma k'a ma n ta dɛ mɔgɔw ka min fɔ cɛn tɛ hmm. ala kira k'a ye cɛ wele ka na a nana ko ɲɔgɔmɛ ko ko i m'a suɲɛ a ko kira sisan n tun lani b'i la mais n lala i la tugun ko ɲɔgɔmɛ de ko file ye a ko walahi ne ma suɲɛli kɛ

o de kosɔn ra'ayitul malaa'ikata yakhtariquna sikakal madina Tiɲan. o de kosɔn n ɲɛ bɛ mɛlɛkɛw la o bɛ jigila madina fala hali senbila yɔrɔ tɛ yen Wala. kira ko n ka n kari lahara lon n'i le nana i ɲɛda bɛ lumière di mɔgɔw ma a bɛ komi kalo tile tan ni naani su Tiɲan. a filɛ sɔli k'a bɔ adamadenw bolo Sɛbɛ. sɔli k'ale kisi Naam. mɔgɔ bɛ mun de kɛcogo ni sɔlatu tɛ n'i ka sɔli yɛrɛ filɛ a daminɛ ye alahu le ye alahuma ala tɔgɔ ma ban wa ala tɔgɔ banna ala yɛrɛ mako bɛ min na alahu lo ya ala ya ala ya ala i ko alahuma a banna kira min ka bon ni kira bɛɛ ye o tɔgɔ b'a la mahamadu a banna mahamadu kiraw bɛɛ kɔ la min ka bon n'a bɛɛ ye o ye o ye alubeyiti de ye a banna heyi n'i ya wariko gɛlɛyara sɔlatu kɛ n'i ya musoko gɛlɛyara nɔ sɔlatu kɛ n'i ka denko gɛlɛyara sɔlatu kɛ ɔ sisan sa jate min don o ye kuma wɛrɛ ye Nka ni mori karamɔgɔcɛ dɔ bɛ yen n'o k'i ma kɛ jate dan na a k'o jate da la mɔgɔ bɛ yen n'i taara a fɛ ko denko gɛlɛyala n'a k'o ta ka na a bɛ sɔli de sɛbɛn a la b'a ka sɔlatul fatihi la karamɔgɔ k'o de fɔ a ye a b'o sɛbɛn alfatihi lima ughliqa fɛn min datugula ka da yɛlɛ denmuso ye da yɛlɛ kɛ a b'a sɛbɛn k'a d'i ma ko taga n'a ye bon ala dun bɛ taa da yɛlɛ donc salatu ala nabi ko b'a lo sɔli dɔ bɛ yen ko salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad ko n'i bɛ sɔli kɛ kira ma k'a bɛ siri da yɛlɛ ee cɛ n'o dɛ wa tanfariju bihil kurabu ko ni gɛlɛya b'i kan a bɛ gɛlɛya bɔ i kan nisɔndiya ye tuqda bihil hawa'iju i ka haminanko cayala cogo cogo k'a b'a dilan o m'a fɔ fɛn wɛrɛ ko sɔli de b'a kɛ

sankaba o bɛ hima n'a ye ka jigili kɛ sɔli a donna sɔlatu kɔnɔ mɛ a kɛla le o a kɛla le parce que a dɛnna alikaba la k'a ɲɛsin ji nana donc sɔlatu ala nabi o le ye ko ye o le kosɔn kuma laban na n'o ye an bɛna ko o ko k'an ka dugukolo kan i bɛ zikuru zikuru kɛ n m'a fɔ i kana kɛ dɛ i ya karamɔgɔcɛ ka zikuru d'i ma ko i y'a kɛ i bɛ to ka dumuni sɔngɔ sɔrɔ n m'a fɔ i kana kɛ dɛ mɛ i bɛna zikuru min kɛ ka caya a kɛ salatu mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka la abada n'o ma sɔli kɛ waa kelen a tɛ a tɛ se n'a ma kɛ waa kelen dugu gbɛla a b'a juru sara hali ni sɔli tɔgɔ ka surun hali i bɛn'a fɔ alahuma sɔli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim a bɛ mɔgɔ wasa mɔgɔ dɔ bɛ yen olu tɛ se ka la abada o si kɔnɔ n'o ma sɔli kɛmɛ duuru kɛ an ka sɛku dɔ bɛ ko sɛku umaru tal sɛku umaru tal ko olu bɛ kalanden bila ka tagama ka taa ala yɔrɔ ni salatu salatu fati waa fila de ye lon o lon lon o lon waga fila fila lon o lon n'i ma waga fila sɔrɔ lon min i bɛ kule a kɛra komi saya kɛl'i fɛ k'a bɛ jurumi bɔ mɔgɔ la komi n'i ka saga boso k'a siri sanfɛ a saga joli bɛ bɔ cogo min salatul fati b'o le kɛ mɛ n'i ma salatul fati sɔrɔ i dun tɛ tarikaden ye salatu wɛrɛ kɛ i bɛ sɔli de bila i yɛrɛ kan k'a fɔ ne bɛna nin kɛ don o don mɛ ni karamɔgɔ b'i fɛ i b'a fɔ i karamɔgɔ ye ale y'a fɔ i ɲɛna ko ala ye baraka don a la o fana bɛ dɔ fara ko kan mɛ jogoɲuman an bɛ kuma ban ni min ye wagati n'a cogo kosɔn kitabu dɔ b'an bolo ko muwata'u maliki muwata'u malik imam maliki ka donfɛn o muwata'u maliki a sɛbɛn b'a kɔnɔ ko arba'u min sunanil mursalin fɛn naani bɛ yen kira tɛmɛnenw bɛɛ ka suna tagasira de fɛn naani o kɔrɔ de an y'an jija fana an ye tagama a kan a bɛ muwata'u maliki kɔnɔ mɛ o muwata'u maliki ka kɔrɔ ni bukari ye kitabu b'an bolo ni kalan kɛra an ye taa bukari filɛ a bɛ bukari kɔnɔ a t'a kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ to ka u yɛrɛ sɛgɛn ko dɔ la ten ko dɔ yɛrɛ bɛ yen a ma se bukari filɛ ma o c'est-à-dire n'a taara filɛ bukari kɔnɔ sisan o n'a taara sɔrɔ a sɛbɛnni tɛ yen o tuma cɛn tɛ kɛ o de tɛ wa mais n'a taara sɔrɔ bukari kɔnɔ a sɛbɛnni bɛ yen o de ye cɛn ye olu ni tuma dɔ la bukari ka baara tɛ dɛ mais bukari yɛrɛ kɔnɔ foti min bɛ bukari kɔnɔ a bɛ bi wɔɔrɔ bɔ ele ma kalan ka se yɔrɔ dɔ ele ko min min bɛ bukari kɔnɔ ko tiɲɛ don hmm. k'a sɔrɔ bukari yɛrɛ yɔrɔ dɔw la a ma ɲɔgɔn sɔrɔ mais a ɲɔgɔn tɛ yen an ka hadisaba le mɛ imam maliki ka bukari b'a ɲɛ muwata maliki b'a ɲɛ imam maliki tun bɛ muwata kɛla karamɔgɔ caman le ka muwata kɛ ko imam maliki b'a kɛla an fana b'a kɛ o taara fɔ imam maliki ye k'i kelen t'a kɛla dɛ a filɛ a ka min fɔ o ye a ko ko jɔn bɛ a kɛla ko karisa bɛ muwata kɛla karisa bɛ muwata kɛla a ko maa kana lillahi baaqi a ko ni min kɛla ala kosɔn o bɛna to yen min kɛla yɛrɛ yira ni concurrence kosɔn o bɛ tunu depuis bɛ yen est ce que e kala muwata wɛrɛ bɛ yan ale ka a ta kɛ ala kosɔn fɛn naani bɛ yen o fɛn naani ni ala mɔgɔ kan k'i jija o la i kana miiri ko sunguruya ni kanbeleya le gbɛsɛ ɲimi mɔgɔ ye gbɛsɛ ɲimi a faamuna parce que n'i ma gbɛsɛ ɲimi i bɛna mɔgɔw gbɛn ka bɔ misiri la n'i ma gbɛsɛ ɲimi mɔgɔw tɛna sigi i kɔrɔ o ye sunna le ye tellement gbɛsɛ ko ka bon ala kira ma alayhi salatu wasalam fo a yɛrɛ nana fɔ n'i ka gbɛsɛ don i da la i b'a daminɛ yɔrɔ min parce que o ye sunna le ye fana a m'a fɔ ko n'i ka gbɛsɛ don i da la yɔrɔ min k'i diya i b'a daminɛ i b'a daminɛ yanni n'i bɔra i bɛ na n'a ye yan n'i k'o daminɛ yɔrɔ min k'i diya i b'a kɛ fo kira nana fɔ ko n'a ka gbɛsɛ minɛ a y'a jija fo a b'a fɔ ɔ ee i m'a lɔn sɛbɛ lo ko f'i y'a mɛn ɔ o kɔrɔ le i bɛ fɛ ka i bɛ fɛ ka fɔɔnɔ a filanan ala kira ko an ye furu kɛ tan ele y'a limaniya jumɛn de bɛ ni ne bila ko an n'u sera yɔrɔ min na an tɛ furu ee tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ nin ka nin ka teli ka kɛ an baw an dɔgɔ dɔgɔmusow de la naamu non ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n ka furu kelen kɛ n tɛ furu fɛ tugun ɔhɔn furu bɛ mɔgɔ sɛgɛn naamu walayi n'ala yɛrɛ tɛ ne bɛ se ka n yɛrɛ minɛ ten heyi n tiɲɛ tɛ naamu furu sɛbɛ fo ka furu le tan furu nin fana nafila lo furu ye farida le ye furu ye heji le ye baraji le b'a la donc ko an ye furu ala kira ko sabanan alayhi salatu wasalam a ko parfum parfum mhm. mɔgɔ ka kan k'i kasa diya mais muso furuni i bɔtɔ ka parfum ji k'i kan quartier bɛɛ b'a kasa mɛn o ye haramu ye o tɛ daga musow b'a fɔ ko ala kira ko an ye parfum k'an kan k'olu fana bɛ parfum k'u kan non non non lumurukumuni ta dɔrɔn n'i ka lumurukumuni ta i kamakɔrɔ yɔrɔ mun ma ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ wala i bɛ lumurukumuni kɛ k'o jɔsi kosɛbɛ ka sɔrɔ ka safinɛ kɛ k'i ko n'i bɔra i tɛna mɔgɔ tɔɔrɔ a faamuna yɔrɔ nin ma diy'a ye de a ma diya u ye olu bɛ parfum le san kabako parfum parce que kira n'i ka kira ya kuma bila i bɛ kɔnɔnafili muso dɔ bɛ yen n'a tɛmɛna cɛ gurupu la ten dɔrɔn u b'a fɔ ee a kasa ka di dɛ kasa nin bɛ na ni ko wɛrɛ ye o i suma min diyala nin suma tɛ dɛ i yɛrɛ de diyala ten i ya parfum kasa ka di dɛ i yɛrɛ i ya numéro ye jumɛn ye a daminɛna muso furu a tɛ kɛ a laban alihaya ka maloya an nana mɔgɔ i b'a kɔlɔsi kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ ni mɔgɔsɛbɛ don a bɛ malo malobali tɛ se ka kɛ mɔgɔsɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛn fɔ min ka di a ye a bɛ ko kɛ min ka di a ye malobali a k'a ye don dɔ mɔgɔw taara malobali fɛ k'an nana dugawu ɲini hmm. i k'a ye don dɔ la mɔgɔw taara malobali fɛ ye k'an nana mɔgɔ sɛbɛ an nana ka na a ya baro a ya baro ka di malobali tɛ mɔgɔ ye o mɔgɔ ka kan ka malo kana malo ala ma ye malo mɔgɔw ma sufiya sufiya yɛrɛ Naam. ko karisa ye sufi ye sufiya ye tɔgɔ le ye o sɛbɛ nana sufiya bɔ a la a fɔ ko cɛkɔrɔbaw ka sira kɔrɔ naamu u tun bɛ malo can n'i bɛna sufiya sɛbɛn arabukan na sɛbɛ sufi naamu o tɛ kosɛbɛ su kɔnɔ ka bon waw kɔnɔ ka bon fi kɔnɔ ka bon o kɔrɔ de bɛ bɔ yan ka don yan kɔnɔbani a bɛɛ koorinen don i b'a kɔnɔ i datugunin bɛ i bɛ taa datugu na i t'a fɛ ka mɔgɔ déranger a den u b'a fɔ o de ma ko al inkisaru a yɛrɛ karinen bɛ k'i to dingɛ kɔnɔ komi ala kira tun bɛ dingɛ kɔnɔ cogo min n'a bɛ alabato sufiya le ye n'i bɔra dingɛ nin kɔnɔ i bɛ don nin kɔnɔ n'i bɔra dingɛ nin kɔnɔ i bɛ don nin kɔnɔ n'i to la sa sufi i bɛ na taa yɛlɛ mɛ ele tɛ malo kira dun bɛ malo o le kosɔn hali ka mɔgɔ sɛbɛ mɔgɔ sɛbɛ ye kalanden b'a bolo hali kalanden in kɛmɛ kalanden min tɛ malo a tɛ kuma ale fɛ den min tɛ malo a tɛ kuma fɛ muso min tɛ malo i tɛ kuma fɛ mɛ min ka jugu n'a bɛɛ ye muso min tɛ malo cɛ yɛrɛ malobali man ɲi kuma bɛ muso ma ayi an karamɔgɔ ni bi tɛ ni bi tɛ ni bi tɛ jamakulu baasi kɔrɔ tɛ muso ye n'a sigi alugu cɛma k'a sen bila sɛsi dɔ kan k'a dɔ bila yan a bɛ baro kɛ la a b'a ci dɔ tɛgɛ dɔ b'a ci a tɛgɛ dɔ b'a ci a kɔ la a b'a ci dɔ kɔ la ele bɛ ele den b'o furu tugu wa ayi ayi ko wagati yɛlɛmana foyi tɛ malobaliya man ɲi i jija i ka malo mɔgɔw ma i sanfɛ mɔgɔ malo o ma i ni mɔgɔ min ye kelen malo o ma kuma dɔ bɛ i kana sɔn k'a fɔ mɔgɔw y'o fɔ hali wajulikɛla filɛ wajulikɛla b'a da fa kuma na a man ɲi n'i bɛ kuma lɔnko la i bɛ wo dɔ bila i y'a ye dɛ n'i bɛna kuma lɔnko la i bɛ plasi dɔ bila ni mɔgɔ min kan k'a bɛ jahanama na a tɛ bɔ abada jɔnni k'a f'i ɲɛna wo dɔ bila wo dɔ bila i ka mɔgɔ o mɔgɔ ye n'a bɛ dɔlɔ min a bɛɛ ye kunnango ee wo bila ee ala i bɛ kira ka sahaba bɛɛ ka histoire lɔ wa i b'a bɛɛ lɔn mɔgɔ o mɔgɔ ka kɔnɔ tiɲɛ kɔnɔcɛla bɛɛ hmm. fo k'u t'i sa i ɲamɔgɔden ɲamɔgɔya kɔnɔ ele kɔni tɛ don alijinɛ na i tɛ mɔgɔ ɲuman wolo wo bila i ka kuma na plasi bila dɛ o bɛna i mɔmɔmuso ta f'i ɲɛna sisan eh. ele t'i mɔmɔmuso kalama o wo bila o le lɔnnikɛlaw ko to ka sisu wa to ami i bɛ fɛn dɔ bila n'i k'a globali fɔ i bɛ dɔ bɔ a la malo mɔgɔw ma n'a kɛra ten i bɛ se seyɔrɔ ala m'an sela seyɔrɔ san wɛrɛ ko diya ma ala m'o kɛra masa min k'an sigi yan salon ka n'an sigi yan ɲinan ka san wɛrɛ diya ma an ye na sigi ala m'o kɛra an ka parɛn Min y'an ka serifucɛ ye n hakili la ale de parrain ye an b'a fo waati bɛɛ san bɛɛ a bɛ yan n'a ma gɛlɛya kɔni a tɛna bɔ yan a wulila ka foli kɛ an yɛrɛ bɛ foli kɔsegin a ma olu de ye ala kira alayhi salatu wasalam mɔdenw ye a ka dugawu min k'an ye ala k'a minɛ an bɛɛ an yɛrɛ bɛ min kɛ ala k'a minɛ an n'a ma ala m'o kɛla an b'an ka marraine fo mais ale jamu de man ɲi kosɛbɛ Ah, ko ko kulubali jamu b'a la donc maa an bɛna dubabu k'a ye hali n'a y'a sɔrɔ kulubali don ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a sutura ala n'a wasa mɔgɔ min ka dasi kelen kelen bɔ k'an dɛmɛ ala m'o dɛmɛna ala kira bonya kama salli ala muhammad wasalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh